onye nna ya dịnyere ohi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ mana mgbe ọ hapụziri ebe nna ya dịnyere ya gawa ebe ọzọ ihe ọ hụziri o were maka na ọ na-abụ mgbe ọnwụ chọ igbu nwa nkịta ọ naghị ekwe ya nụ isi nsị ntị adịkwa maazị eke bụ nwoke na-agba mbọ ịdị ka ibe mana mbọ niile ọ na-agba dị ka ezi a na-aza n'oge ụgụrụ ka ọ na-aza ka ọ na-ebuchi maka na ije ụwa si n'akara aka omewere ma chi ekweghị ọ dị ya n'obi ịga akwụkwọ mana ọ gaghị akwụ ya mere maazị eke ji wee foro ntutu taa wee sị na nwa ya ga-agarịrị akwụkwọ na ebe ahụ ya erughị nwa ya nwoke ga-eru ya ihe maazị eke na-eme were na-enweta ego bụ ire ọgwụ ọchịcha na ire ọgwụ oke ọ na-ebugharị ya ka iro ha ma n'ahịa mana otu nwa ya furu efu oge ọ ka nọ afọ isii oge o si ụlọ akwụkwọ na-abata ndị ntọ atọrọ ya ruo taa anya mmadụ ahụzi ya naanị otu nwa bụzi ihe o ji aha nwa ya nke dị ndụ bụ Izu Izuchukwu agụchara sekọndịrị banye mahadum ọ na-eme ofụma n'ihe ọ na-eme ọ bụrụ nwa na-aghọ nkọ olileanya nne na nna ya dị n'ebe ọ nọ maka na ọ bụ site n'aka ya ka ha ji wee nwee olileanya na Chukwu ga-ehicha ha anya mmiri ka Izu ruru n'ogo nke atọ na mahadum o nweta nwaanyị ihe na-adabara ha abụọ ọ bụrụ enyi ya nwaanyị aha enyi ya nwaanyị a bụkwanụ Ụlọma izu hụkwaranụ Ụlọma n'anya mana Ụlọma otu nwoke anaghị ezuru ya izu anwaanụ ike ya ịhụ na ọ kwụsịrị agwa dị otu ahụ mana ị mara na ihe dị n'ọbara anaghị apụ apụ izu agwagidere anya mara ụmụ nwoke akara ekwentị ya mana okwu kwuchagodu omee ga-eme uche ya otu ụbọchị ka izu nọ na hostelụ enyi ya nwoke wee hụ ka otu nwoke kpọ Ụlọma na-aba n'ụlọ oriri na nkwari obi ya wee rie ya ihe ọ chọọ ka ọ gaa kwụsị ha abụọ ọ sị mba o jide onwe ya aka mana o kwere ya ọ laa n'abalị ahụ hie ụra ọ kpọrọ enyi nwaanyị Ụlọma ọ kpọrọ enyi ya nwaanyị nke a ọ gaa na hostelụ ha mana Ụlọma anọghị ya o chegide na-echechaa wee kpọọ otu nwaanyị Ụlọma na-akpọ Jennifer wee sị ya na ihe ọbụla mere ya eme n'abalị a na ya nwa nwụọ n'abalị a na Ụlọma gburu ya Izuchukwu echefu ebe o si pụta chefu ihe ọ bịara ime n'ụlọ akwụkwọ ị ma na ọnwụ ga-egbu nwa nkịta anaghị ekwe ya nụ isi nsị izu ewee kwuwe sniper wee ṅụọ sniper n'abalị ahụ ndị ya na ha bi na hostel ahụ ka ihe si aga wee buru ya tinye na keke n'abalị ahụ wee gawa n'ụlọ ọgwụ n'ụzọ ka ha nọ wee tụbie mgbe nna ya nụrụ ihe merenụ ọ kwaa arịrị bee akwa okenye ị mara anya mmiri okenye na-acha nzu nzu a na-adụ ya ọdụ mana ọ bụghị maazị Eke nọ ebe ahụ a na-eche ya nche ọ bụdị mee ihe ọjọọ a pụwa anaghị ahapụ naanị ya ọ bụdị gbuo onwe ya anya nwunye ya na-anọ n'ebe ọ nọ oge niile e mechaa bulata izuchukwu lie ya izu ụka abụọ e ji wee lichaa izuchukwu anya nwunye maazị eke eme ka ọ pụrụ n'ebe ọ nọ maazị eke agbaa ọgwụ oke wee buru ọgwụ oke wee ṅụọ ọ chalie elu tie afọ ya afọ ya tupu a mara ihe na-eme maazị eke anwụọla o wee bụrụ etu a ka ezinụlọ a si wee mechi nwaanyị amụtaghị nwa ọzọ tinyere na ọ kaala nka nwaanyị anọrọkwa n'arịrị nke ya wee tụbikọọ ndị oriri okpe wee karịa echepụ ka ndị a nwụọ anwụọ a na-aghọ ihe ha n'elu ịhụ ka esi abụchasị ala ndị a nwere na ihe niile nwoke a nwere ekpere gị n'oge niile ga-abụ ka ndị oriri ekpe ghara irikwa gị o wee bụrụ ka o si wee mee gee m ntị the beautiful ones are not yet born ọ bụ ebe onye jedewere ka ọ madewere ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ gbadonụ anya mara ihe unu ji wee nọrọ ebe ahụ ụfọdụ na-ebuzi ibu karịrị ha na-ebu ibu ezinụlọ mana ha alụbeghị nwaanyị ekwela ka ezinụlọ gị jiri maka gị na-akwa arịrị ọ bụkwa na agụcha mbụ ewee gụọ abụọ ị gụcha akwụkwọ nweta ọrụ i wee kọma akụkọ ọ ga-abụrụ gị na ya agana egbu onwe gị maka emewara gị obi na ị ga-alụ nwaanyị bụ eze ama na aga echi echi ngwugwu ama na aga atọ atọ kwesị ka a na-amụ ya mbọ werenụ nwayọọ ka ofe rọrọ arọ zuoro ụnụ iri nri maka na alụpụghị anwụhụ butere alapụghị etigbuo ntị adịkwa ya gazie